donc ne tɔgɔ malado barema Bocoum ne bi baara kɛ G-Force la kɛrɛnkɛrɛnnenya la cakɛda mun sigilen bɛ G-Force la n'an b'a fɔ ko seriasi donc ne y'o responsable ye donc n ka baara bɛ tali kɛ CLE saba kan segu region kɔnɔna na donc CLE saba ye CLE kɔrɔlen fila ninnu ni PCA-GIRE tun y'u kɔkɔrɔmadon san tɛmɛ fila tɛmɛnen ninnu kɔnɔna na n'o ye San CLE ni Sansani CLE ani CLE kura kelen wɛrɛ ni an y'o fara an ka baara kan sisan donc n'o ye Tamani CLE donc n bɛ baara kɛ o CLE saba in kɔnɔna na o bɛ tali kɛ cadre de collaboration de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ni baara ɲɔgɔnya an ni service technique ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la hydraulique service technique parce que d'autant plus que PCA-GIRE activité tɛ se ka taga service technique kɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya hydraulique ma donc il va falloir que u ka former an ka bila au même niveau d'information pour qu'on ait les mêmes paquets techniques d'accompagnement pour qu'on puisse accompagner les CLE nin tile saba lajɛrɛ in kɔfɛ an ka laɲini ye ka gɛlɛya dama dama minnu n'an y'olu sɔrɔ euh, wagati tɛmɛnenw kɔnɔna ka se k'o gɛlɛyaw kɔrɔta euh, o gɛlɛyaw bɛ tali kɛ wagati tɛmɛnen na an ye parce que an ye nin ye PCA-GIRE tako filanan de ye an ye san fɔlɔ fila kɛ ka baara kɛ n'a ye donc wagati tɛmɛnen na an ye gɛlɛya minnu sɔrɔ o ye k'a ye à chaque fois que ni an ye e, service technique surtout hydraulique an n'olu minnu kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an y'u ka e, a tɔgɔ accompagnement sollicité n'an y'u wele u ka n'an dɛmɛ ni a bɛ se a bɛ kɛ CLE siège la très général i bɛ taa sɔrɔ u bɛ se ka an dɛmɛ o la parce que a bɛ kɛ bureau yɛrɛ u yɛrɛ kɛrɛfɛ la déplacement t'o la mais très généralement ni a y'a sɔrɔ déplacement b'a la par exemple e, pour le CLE de San je parle ex misali de don n bɛ misali ta San CLE kan donc ni an kan ka réunion dɔ kɛ ni a bɛ kɛ San dugu kɔnɔna yɛrɛ la i b'a sɔrɔ a ka nɔgɔn SL ma o don k'a fɔ ko a bɛ n'o baara kɛ mais n'a fɔra k'a ka bɔ San misali la ka taga commune wɛrɛ la i n'a fɔ Tinɛni walima Ɲaso n'olu ye San CLE commune ye i bɛ taga sɔrɔ a dɔw la prise en charge ko gɛlɛyaw bɛ na a kɔnɔna na donc et puis a caman na i bɛ taga sɔrɔ anw bɛ baara kɛ cogo min na a faamuya min bɛ anw na olu ka faamuya ma s'o degré bien vrai que u fɛnɛ u b'a faamuya mais i bɛ taa sɔrɔ an ka faamuya cogo tɛ kelen ye donc n'an jɛra ka kalansen kɛ ɲɔgɔn fɛ kalansen min b'a to an bɛɛ kan ka baara min kɛ n'an bɛɛ y'a faamuya faamuya cogo kelen na baara in kɛli nɔgɔya bon welewelekan min bɛ ne bolo k'a fɔ CLE membres ɲɛ na o ye ne b'u deli cɛsiri de la parce que CLE baara a man nɔgɔn ni fɛn o fɛn kɛra i yɛrɛ ka nafolo b'i yɛrɛ kunna walima ka a musaka b'i yɛrɛ kunna walima ka jɔ a degun kɔrɔ pour que ka ɲɛ sɔrɔ a la n'i ma kɛ mɔgɔ timinandi ye o n'a nasugu la baara taga man ɲɛfɛ d'autant plus que CLE baara ye kɛnyɛrɛye baara de don faso ɲumanya baara de don n'a kɛra ka ɲɛ a nafa fɔlɔ bɛ olu de ka fɔ sigidaw la a nafa fɔlɔ bɛ tile man b'u de kɔnɔ sigidaw la donc u kan k'o de faamuya k'a dɔn ko don min fɛn min don wagati don kelen kɛlɛ ti a ban don kelen timinandiya fɛnɛ ti s'a kɔrɔ donc don o don timinandiya ani don o don wuli ka jɔ o de b'a to i bɛ se ka se a baara kɔrɔ la baara min fɛnɛ de don musaka ti a baara la n'an b'a fɔ a ma kɛnyɛrɛye baara de don bénévolat an b'a fɔ tubabukan na ko bénévolat donc o bɛ min na bi eh, an ka cakɛda caman na ni tellement que mɔgɔw degelen bɛ a ye n'an ka réunion kɛ a ye hɔn wari la donc n'i nana fɔ o mɔgɔ kelen wele k'a fɔ a ye n'an ka réunion kɛ wari t'a la donc a faamuyali ma nɔgɔ mɔgɔ caman ma mais u k'a faamuya k'a fɔ système PCAG système yɛrɛ y'o de a dabɔra bénévolat de kama donc mɔgɔw k'a dɔn cɛn na an yɛrɛ kunko de ye nin ninnu nana de ka n'an dɛmɛ an yɛrɛ kunko la donc i m'a mɛn a ye n dɛmɛ n ka wara la o y'a sɔrɔ a kunkolo yanfan b'i yɛrɛ bolo la donc u k'u cɛsiri vraiment pour que baara nin ka se ka nɔgɔya an bɛɛ bolo.